o ji aka ikenga ya mere na ikenga ji dị ọkụ tọrọkụ elenwe ị na-ene m anya ndị mbụ na ndị egede ọ gbara gị okirikiri gbakwuo ndị ikenga niile okirikiri obodo tetara ibe anya ma zazaba ikenga obodo ahụ siri ike ikenga dike Osko abịa n'ikenga ọkwa ya dịrị m na mma mmanwụ jere mba na mmanwụ ya nanịle odogwu e nganga gbue m n'ụzọ onye akwana m akwa nganga ka anyị ji eje obodo mmanwụ obodo niile na-eme mmanwụ na nke a na-egbu ihe n'isi o ji eme ma ọ dachi ekweghị ekwe obodo m ma-eje na ọ dị m n'ụkwụ okwu m ma-ekwu ọ dị m n'ọnụ nekene m anya kama okwu m ya-ekwu ya agwụ m n'ọnụ ọgbara m uri ọmakwu n'isi mmanwụ ọ bụ ihe m na-ekwu emebere m chọchọ n'isi ọsko n'ebe ndị nọ na wumekete mmanwụ ajụọ ma ọ bụzikwa fada na-eme mmanwụ ọ bụ fada na-eme mmanwụ maka gịnị na chineke bụ mmanwụ ka mmanwụ chineke bụ ijele ka ijele chineke bụ odogwu ka odogwu e. maka na ọkụkọ eje ọgụ be nkwọ mmadụ eje ọgụ be mmụọ oti ọkpọ eti ọzọdimgba

ndị mmụọ ozi na-ekwe ukwe ndị mmụọ ozi na-ekwe ukwe ndị nsọ na-agba egwu e, david na-akpọkwa ụbọ maka gịnị egwu ka chukwu ji eje i ruo n'eluigwe ihe a na-ekwe bụ sọ egwu ị jụ egwu n'ụwa ruo n'eluigwe ma kwebe nya bụ egwu ị na-anụ olu mmanwụ nganga gbue m n'ụzọ onye akwana m akwa o ruo mgbe m ji ada ọskọ egwu mmeji na enwere egwu mụ ya na-agụ ọ bụrụ na m kwuo onye ọma okokoko i kwelu m onye ọma onye ọma okokoko onye ọma ogori mụrụ nwa ọ na-achọ nwa ya mana ọ ma na nwatakịrị nọ na-esekara akpa nwụrụ nwụ mmanwụ jere mba dịka na mma je na mma nna onye ọma okokoko onye ọma ekele m unu niile odogwu e i yi white and white nwanne gị nwoke yi white and white nwanne na nwanne ofu ụdị efe ndị ọma okokoko gebenụ ntị na m na-eme mmanwụ emesi ya ike ọ ga-adịlị anyị niile na mma mụ nwa m fada ọ na-abụ m mebe mmanwụ m gọba ọfọ onye so n'ubi na ọ ya-elutere ihe ihe ọbụla ị na-eme na ọ ya-agalị gị ọsko lekere ka isi efego efeda chukwu kere ụwa ya echebe gị ọtọ nke onye emeghị ọdachi ekwekwe n'ihe o buru okpiri ka o chee gị n'ezi ka ọ kụgbuo gị ọ kụgbuo onwe ya ma o buru mma ka o gbuo gị o gbuo onwe ya o burukwanụ egbe ka ọ gbalụ na ọ ya-agbagbu onwe ya maka na ịmụhụ ndị mmadụ egbegbu onwe na nska Osko onye ọma okokoko onye ọma o luo nụ mgbe mụ ya na unu na-egele egelu ka anyị na-enenekwu mmanwụ maka mmanwụ ji eji fada mana ọ ya adịcha mma eye m naba na okporo ụzọ ya eruwere m isi Amen. aga okporo ụzọ achawa Amen. Okokoko. onye ọma fada dịka fada